Ceann san oibrithe tríd ag iarraidh é a chur isteach trí Colm Mac Gearailt. Smacht ag Mac Gearailt tá deis annso le hiarracht agus tá sé sin thar an trasnán. Scór maith annso an iarraidh dúinn a seo chugainn arís. Laochra Loch Lao, bhfuil aon calaois? Níl, a deir an réiteoir. Scaoileann sé buntáiste Paddy Tierney. Tá an ceann san treoraithe isteach ag Tierney. Scór maith aige. Ó, block go hiontach ag Séamus Mac Giolla Cheara. Tá sé sa tóir b'fhéidir ceann eile annso. Gearradh isteach, Diarmuid Mac Philibh. Bhfuil deis ar chúl ag a deireadh curtha lena dhorn thar an trasnán ag a gcúl báire. Lasc annso ag Conor McGuckin. Ag cuimhneamh ar, tart fé cúilín a h-aon tá sé sin tomhaiste go maith. Agus cúilín amháin aige agus coimeád seilbhe ag laochra Loch Lao teacht arís agus brú ansan ag iarraidh a ghabháil do Paddy Tierney. Smacht aige siúd agus deis ar cúilín agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán leis. Isteach ansan ag Dirty Colm Mac Gearailt. Leis an gciotóg iarracht Garryowen a dul isteach ag taisteal ag tuirlingt ag an deireadh thar an trasnán. An t-aon scór eatarthu an ceann san treoraithe isteach ag Seán Ó hEacháin. Agus ag an deireadh tá sé smachtaithe ar an tarna iarracht ag Diarmaid Mac Philibh an tarna cúilín agus deis eile anois ag Laochra Loch Lao ag Seán Ó hEacháin. An-scór ar fad ag an bhfear i lár páirce, dhá phointe aige. Fad go leor le dul ins an cluiche. B'fhéidir go bhfuil deis anois scór ag teastáil go dóite, an bhfuil. Céimeanna ansan, réiteoir ag ligint dóibh agus tá an ceann san neadaithe sa líontán. Cúl aimsithe! Tar éis sin, ní dóigh go bhfuil aon bhonnán annso i Ráth Chairn. Ceann san oibrithe tríd agus ag a deireadh tá siad sásta a bheith foighneach agus ag a deireadh críoch ag Tiarnán arís. Smacht go deas aige leis a gciotóg ag ciorcalú tá an ceann san treoraithe isteach agus tá sé aige! Sár-chúilín ansan ag a bhfear lár páirce is iúl laistigh. Shíl mé go raibh sé imithe, b'fhéidir go bhfuil deis ansan, oh sábháil iontach ag Josh Mac Uaitéir istigh sa cúl, níl an chontúirt glanta, Na Gaeil Óga agus cúl ag teastáil beidh siad sásta má théann sé seo thar an trasnán, tá sé imithe thar an trasnán. Agus oscailtí agus b'fhéidir go bhfuil deis anois ag Na Gaeil Óga an ceann san trasna agus seans ar chúl agus ag an deireadh blocáilte. Ó bhí deis glórmhar ansan ag Eoin Ó Cuilinn. Anois deis anseo ag Seán Ó hEacháin. An ceann san thar an trasnán an ceathrú cúilín acu siúd. An tosaí sin ná Jack Ó hAirtnéide. Pas lasmuigh. Deis ar scór an ceann san curtha isteach agus tá sé sin níos fearr ó Ó hAirtnéide le cúpla nóimead anuas. Níl aon cheist fé. Ó hAirtnéide anois ag taispeáint go maith. B'fhéidir go bhfuil deis ar cúl Ó hAirtnéide. Tá an ceann san oibrithe isteach thar an trasnán. Jack Ó hAirtnéide. Dá bhfaighidís cúl in aon chor bheidís go maith thar n-ais. McGarrett anois ag gearradh isteach. B'fhéidir go bhfuil an cúl ag teacht anois. Trasna agus deis ag Ó hAirtnéide agus tá an cúl sin tagtha. Tugtha, traochta anso. Tugann sé thar n-ais sin fear Lár Páirce, Caomhán Ó Maoileáin, an ceann san ag taisteal ó cheann cúntúirt go dtí imeall na cearnóige agus tá cúl eile. Deis arís. Tá siad tar éis feabhsú ón díol deis ar chúilín an comhscór ag Ó hAirtnéide agus tá sé aige. Déanta ag na Gaeil Óga an lámh in airde ag an réiteoir buntáiste á thugadh, triail aige An fear lár páirce scór, sin Seán Ó hEacháin agus tá scór den chéad scoth, tá dhá phointe aimsithe arís, an t-ionadaí Niall Ó Conchúir. Gearr isteach, an pas tugtha dtí an lántosaí, an fear contúirteach Jack Ó hAirtnéide, ceann de laochra móra Na Gaeil Óga agus tá an ceann san thar an trasnán. Seo níos fearr. Ó Laochra Loch Lao, Seán Ó hEacháin arís, féachann sé in airde, deis scórála, an ceann san, oibrithe isteach thar an trasnán ag Ó hEacháin. Fuinneamh le feiscint anois, thar n-ais a théann siad, deis ansan ag Dubhaltach Mac Crábhagáin, tá an ceann so sáraithe thar an trasnán ag Dubhaltach Mac Crábhagáin, cúilín chun cinn. Aon nóiméad déag isteach sa tarna leath ach anois tá deis ar chúilín an Chúirt scór. Tá an ceann seo tiomáinte isteach ag dul dtí sna babhtaí ceathrú ceannais. Leis an gciotóg tá faid aige, níl. Tá sé imithe isteach. Tá sé ag an deireadh imithe isteach sa líontán agus tá.